ndiye funso nkumati kodi tikhalabe mpozishoni yomweyo yopanga ibada ya allah subhanahu wa taala kapena tiziyamba kupitiriza zimene timapanga mbuyomu zintchito zoyipa zimene timakhala tikupanga mbuyomu mwezi uno usanabwere abale anzanga olemekezeka mchisilamu tsoka lili kwa munthu uyu amene akukonzekera kupanga zinthu zoyipa pambuyo pa mwezi umenewu Imam Ahmad ibn Hanbal anafunsidwa funso lina kuti kodi munthu amene amapanga ibada mwezi wa Ramadhani wokha Ramadhani ikatha ndikusiya kupanga ibada munthu ameneyu amapembedza Allah subhanahu wa ta'ala kapena ibada yake imakhala ya Allah subhanahu wa ta'ala kapena imakhala kuti angofuna kungopembedza mwezi Imam Ahmad ibn Hanbal adayankha kunena kuti munthu amene amapanga ibada mwezi wa Ramadhani mwezi wa Ramadhani ukatha ndikusiya kupanga ibada

koma illa liyabuduni koma ndinawalenga ndi chom- ndi cholinga chonena kuti azindipembedza ine ndidawalenga ndi cholinga chonena kuti akhale akapolo anga opanga zimene ine ndikufuna tikati kumpembedza allah subhanahu wataala sizikutanthauza kunena kuti kumpembedza allah subhanahu wataala tsiku limodzi lokha ayi kapena wiki imodzi yokha ayi kapena mwezi umodzi kapena mwezi umodzi muchaka ayi koma allah subhanahu wataala adatilamula kuti ife kupembe- kumpembedza iye allah subhanahu wataala mu tsiku lina lililonse ka 5 pa tsiku mu wiki ina iliyonse mwezi wina uliyonse komanso ndi chaka china chilichonse umo ndimene allah subhanahu wataala adatilamulira ndiye zomvetsa chisoni kwambiri mwezi uno wa ramadan mizikiti yambiri imadzadza kwambiri mizikiti yochuluka kwambiri mumakhala kuti anthu mwadzadza mochuluka kwambiri niwapanga maibada ndikumadzionetsera kuti mupanga ibada cholinga cha allah subhanahu wataala zomvetsa chisoni mwezi umene ukatha mumasiya kupanga ibada ija ndikuyamba ni kupanga zinthu zanu za haramu zimene munali kupanga mbuyo mwezi umene usanabwere abale anzanga olemekezeka mchisilamu mudzifunse funso lonena kuti kodi ibada imene mupanga mwezi umene wa ramadhani iyi ndi yolandiridwa pamaso pa allah subhanahu wataala kodi malamulo a ramadhani komanso ndi malamulo amene allah subhanahu wataala adatipatsira kuti tizipanga ibada ya allah subhanahu wataala ndi zimene ife tikupangira pano pa dunia ndi zimene kuti allah subhanahu wataala akazilandira abale anzanga olemekezeka mchisilamu

man kana yabudu muhammad kuti kwa munthu amene adali kupanga ibada chifukwa choti mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam adali moyo nthawi imeneyo fa inna muhammadi kad mata subhanallah ziwanena kuti ndithuditu muhammadi mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam amene mumapanga ibada chifukwa amene munga- mungampangira ibada wadisiya waman kana yabudu llah komano kwa munthu amene amapanga ibada chifukwa cha allah subhanahu wataala fa inna allah hayu la yamutu qayyum ndithu allah subhanahu wataala ndi wamuyaya ndi wamoyo ndipo sadzamwalira mpaka kalekale ndipo kwa munthu amene amapanga ibada allah subhanahu wataala sadzasiya kupanga ibada chifukwa cha allah subhanahu wataala kwa munthu amene amapanga ibada chifukwa cha mtumiki sallallahu alaihi wasalama chifukwa choti mtumiki sallallahu alaihi wasalama wadisiya pano pa duniya ndiye kuti kupanga ibada kwake konse kukhala kuti kwa- kwa yesu kwatha abale anzanga olemera mtima za chisilamu tiye tikhale anthu oyesetsa kutsatira malamulo a allah subhanahu wataala tikhale oyesetsa kupanga zinthu zimene allah subhanahu wataala adatilamulira kuti tizipanga pano pa duniya wa ilaikuna lakum assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh